ee du saba bɛ mɔgɔ la i hakili to du saba in na a jalo hmm. du saba bɛ adamaden na du saba du saba
i bɔra du min kɔnɔ hmm. i ba bɔra du min kɔnɔ hmm. i muso bɔra du min kɔnɔ nin du saba ah, nin gakulu saba bɛ barama ta dɛ muso bɛna di e ma furu la i ka so de a bɛ diɲɛ baara bɛɛ k'i ye mais e bɛ se ka kalo kɛ i tɛ se ale ka so mais o ye suna ni farila ale bɔra a ka so ka yɛlɛma i ka so mais hakili to a somɔgɔw la e fana ka barika ɲini sira ka di denw ma o bɛ sɔrɔ o de fɛ e muso somɔgɔw e muso somɔgɔw i muso somɔgɔw maa kana f'i buran ka kuma ka ca hali n'a ka ca taa hali n'a b'i degun taa an b'a ye k'a fɔ Eh, amadi bi sali dunya in na mhm. eh, dɔw yɛrɛ ka wuli ka taa u buranna na ka taa foli kɛ mhm. a ni ko bɛɛ ka kan u ma a ka gɛlɛn u ma dɔw bɛ yen bi n'i k'u ka wuli ka t'u buranw fo mɔgɔ dɔw bɛ yɛrɛ n'u ye furu k'i ka so u bɛ fadenya i la de hmm? u b'i k'u faden mais e bolo i bɛ ka dilanni de kɛ e bɛ ka tiɲɛni de kɛ jalo hadamaden pour que i ka dafa i yɛrɛ de b'i dafalanw fara i kan yɔrɔ bi an bɛ girin min na n bɛ du saba jɔ ni n taara n den kana tɔɔrɔ n bɛ miliyɔnw bila banki la ni n taara n den kana tɔɔrɔ nin bɛɛ ye tile kelen dunfɛn ye ni ala ma sɔn n'i ma taa ka barika to i den bolo hmm. hali n'i taara ka miliyari to a bolo hmm. a bɛ fɔ i tile bi naani bɛ dafa don o don hmm. o b'a sɔrɔ demi miliyari fusukura a y'o dun ka ban a b'o ban e m'a deli ɲinini na e y'a deli dunni de la ni dunni ti kun foyi la diɲɛ foyi dunni ti kun a la n'i bɛ fɛn fɛn dun n'i bɛ dɔ fara a kan o de bɛ bugun mais fɛn fɛn bɛ dun fɛn tɛ bila a nɔ na a ni saya ma teliya o bɛ ban dɛ
o kɔrɔ a don in na an ka taa n buranna na taa i buranna na ka foli kɛ k'i buranw fo san kɔnɔ gasi min donnen n'u cɛ n'i t'a dɔn n'u k'u yafara ka ban yafa kɛra yafa masa ye ala ye bon n'i ko n yafara a banna e muso fana bɛ wuli ni dumuni kɛra depuis su fɛ ni kalo yera n'a fɔra dɔrɔn ko sini ye sali ye dɛngɛnɛya kɛra o kan bɛɛ bɛnn'o kan o tɛ wuli depuis su fɛ aw minnu bɛ du kelen kɔnɔ aw bɛ ɲɔgɔn selima fo aa karisa ko sini ye sali ye dɛ parce que sini aw bɛɛ bɛna ekipe bɛɛ bɛna bɔ ka taa foli la a bɛ se ka s'aw ka cɛkɔrɔba fɛ yen aw bɛɛ b'aw sigi aw b'a ka foli kɛ anw yɛrɛ ka du kɔnɔ an bɛ selima fo kɛ su fɛ n'a fɔra sini ye sali ye bon ni o kɛra i bɛ sɔrɔ ka bɔ k'i buranna sɛgɛrɛ o y'a sɔrɔ i y'i mansaw fo i n'i muso ayiwa bon mɔgɔ n'a muso fana kana ka sa normalement ni selimafo bɛ kɛ i n'i muso kan k'a kɛ de o y'a gale o y'a gale parce que munna i n'i muso b'a kɛ e bɛ t'i fa minnu fɛ yen ale b'a ka juru sara ye k'a ka yafa deli donc a bɛ laban ka taa ale fana somɔgɔ minnu fɛ yen ale fana e fana bɛ t'i ka juru sara ye k'i ka yafa deli et puis a don image cɛ ka ɲi
salidon i n'a fɔ an bɛ bi don in voilà bon mali kɔni kɔnɔ an danbe n'a fɔra selidon
hali ni mobili wɛrɛ b'i muso bolo e muso b'a côté e yɛrɛ b'i ka fan n'i nana wa muso bɔra yan e yɛrɛ bɔra yan muso bɔra yan aw bɛ fofo ɲɔgɔn kɔ bon fɛn jugu tɛ ni denmisɛnnin ka ca ko aw tɛ kun bolifɛn kelen kɔnɔ ko jugu tɛ parce que a bɛ se ka kɛ du dɔw la denmisɛnninw ka ca donc u bɛ tila cɛkɔrɔba ni musokɔrɔba ni ɲɔgɔn cɛ fa bɛ dɔ ta ba bɛ dɔ ta donc problème foyi t'o la mais en tant que place kɔni bɛ yen aw fila de ka ɲi ɲɔgɔn fɛ o ka don voiture kelen kɔnɔ ka don mobili kelen kɔnɔ ou bien ka yɛlɛ moto kelen kan ou bien ka taxi kelen ta ka foli kɛ e faw la n'i tilala ka taa foli k'ale yɛrɛ faw la n'aw bɛ t'i buranna na dumuni bɛ siri i bɛ dumuni siri i bɛ t'a di buranw ma jalo n'an y'a bɛɛ bila ko in bɛ gɛlɛya parce que an bɛ danga min na bi a bɛ ka bila de a bilali dun bɛ ka na ni gɛlɛya caman ye voilà parce que a bɛ ka distance don adamadenw ni ɲɔgɔn cɛ adamadenw ni ɲɔgɔn cɛ c'est ça bon a bɛ ka hinɛ fana ban voilà bon sisan f'an ka fɛɛrɛ de kɛ fɛn minnu ni i b'a dɔn diinɛ ye fɛn dɔw sɔrɔ an fɛ yan a m'u kɔn parce que u ni sariya bɛ bɛn ni minnu ni sariya tɛ bɛn olu tigɛra ka bɔ an ka laadalakow la ɔ nka minnu ni sariya bɛ bɛn an bɛ k'olu fana bila ee jalo seli ye don belebeleba de ye ala fɛ ni selikɛla yɛrɛ b'a junumu yafalen ye ko écran dɔ bi sigi karisa nin junumu in de kun b'i la nin sunkaloba in taara ni nin ye an bɛ seli min kɛ an tɛ dan o seli dɔrɔn ma an tɛ dan o seli dɔrɔn ma nka n'an y'a jateminɛ an filɛ waati min na mhm. ko ninnu gɛlɛyara mhm. parce que mun nana ni gɛlɛya ye mhm. eh, n'i ye muso furu muso de ta y'i ka du ye e fana b'i janto muso ka du la cogo di sa a bɛ fɔ muso de ko n'i taara i cɛ fa de y'i fa ye i cɛ ba de y'i ba ye i ma min k'anw na i kana t'o k'a la a bɛ fɔ cɛmani fana ye ko muso fa ma d'i ma a ba ma d'i ma ko muso de d'i ma donc o b'a jira n'i ka tɔɔrɔ min bɛ kɛ i b'a i ni muso in de don mais muso fa n'a ba muso fa tɛ nɛni a ba tɛ nɛni kuma in kɔrɔ y'o de ye donc an ka jamana in ye danbe jamana de ye an ka segin ka na an danbe ma siga t'a la ee amadi an b'a ye k'a fɔ bi don salidonya ba in na mhm. eh, fɔlɔ aw kun bɛ wuli aw kun bɛ eh, jatigiw la ɲɛnamaya cogo di bon parce que selidon ninnu na mhm. sunkalo tɛmɛna mhm. san kɔnɔ k'a daminɛ salon selinjini ka na se nin seli ma e fɛn bɛɛ ye hɔrɔn ye jatigiw ye parce que sisan u b'a fɔ ten ko hɔrɔn ani ɲamakala o y'a fɔ cogo telima ye n'o tɛ tontigi ani ɲamakala sinon hɔrɔnya in bɛ nin du bɛɛ kɔnɔ ɔ bon donc sisan e jatigi a y'i doni ta kabi seli dɔ in ka na se nin seli in ma foyi ma dɛsɛ e la seli don mhm. i fana b'i labɛn mhm. ka taa selima fo mhm. ka yafa ɲini a fɛ ka tila ka dugawu k'a ye i ma min sɔrɔ salon ka di ne ma ala k'o don i garijɛgɛ la ɲinan ka di yan nafolo min kun t'i kun salon ala k'o d'i ma ɲinan kɛnɛya min kun t'i la salon ala k'o d'i ma ɲinan an y'a ɲini ala fɛ gɛlɛya minnu kun b'i ka du kɔnɔ salon ala kan'o gɛlɛyaw don ɲinan i bɛ dugawu k'a ye dugawu min b'a to halisa e sɔn fɛn min sɔrɔ a ka so
o b'a hakili sigi o b'a hakili sigi ni hɔrɔn sɛbɛ du kelen ɲɔngirila a b'i n'a fɔ ɲamakala cɛ kɛmɛ de kɔnɔ kɔngɔ na hɔrɔn du kelen ni sɛgɛn donna hɔrɔn du kelen kɔnɔ k'a bolo banna hmm. fɛntigi kun don a bolo banna hmm. i ka da la kɔngɔ donna ɲamakala du kɛmɛ kɔnɔ n'a sɔrɔ a tigi kun bɛ foniserew la hmm. n'a sɔrɔ a tigi kun bɛ ɲamakalatigiw la donc bi ye don ye ɲamakala bɛɛ ka t'i jatigi fɛ yen k'a selima fo karisa n nana i ka yafa ma i ni muso ni denw ala k'aw kɔrɔ ɲɔgɔn bolo a bɛ min ɲini ala fɛ ala k'a d'aw ma i bɛ dugawu k'u ye a ye san hɛrɛ min k'i ye i b'o barika da bamananw ko ko kɔrɔlen fɔ bɛ kura sɔrɔ diya n'o kɛra o b'a to san kura min bɛ na toujours a b'a dɔn aa bon ɲamakala o ɲamakala y'i jatigi dege a la toujours a hakili b'i la seli sɔgɔma ka taa se seli wula ma tuma bɛɛ ni mankan bɔra a bɛ k'a kɔnɔ k'a ka ɲamakalakɛ nana n'a mɛnna m'i ye u b'a wele aa karisa ne m'i ye dɛ a kɛra cogo di aa bon n bɛ nin de la n bɛna sɔn parce que e bɛna taa du ɲɛnajɛ voilà ka dugawu kɛ e bɛna du ɲɛnajɛ i bɛna dugawu kɛ donc a ka ɲi adamaden nisɔndiyalenba mhm. ɲamakalaya ka ɲi nisɔndiya kɔnɔ maa anw bi maa saba tɔɔrɔ kosɛbɛ mhm. ala ye maa min sago d'a ma mhm. jalo sagotigi delili ka di dɛ a sago bɛɛ b'a bolo fo n'a banna ani du min na hɛrɛ bɛ du min kɔnɔ kɔɲɔ bɛ yan denkundi bɛ yan o fana baroli ka di kosɛbɛ ani hɔrɔn min yɛrɛ b'a bɔkolo dɔn ah, awɔ parce que o de ye ko in loma yɛrɛ ye parce que pour que i ka mɔgɔ deli mhm. f'a ka sɔrɔ a yɛrɛ bɛ dɔ dɔn a la a yɛrɛ kunna a bɔra mɔgɔ minnu a yɛrɛ bɔra minnu na a bɛ dɔ dɔn o la parce que ɲamakala fana ka deli sarati ye fɛn fila ye mhm. ne bɛ ka taa jalo deli est-ce que ne bɛ jalo fa tɔgɔ dɔn est-ce que n b'a ba tɔgɔ dɔn est-ce que n b'a mɔkɛ dɔn ee non ne t'o dɔn a bon i tɛ se ka jalo deli mais aa a jamu kɔni ye jalo a jaloyaw nana cogo min ne bɛ dɔ caman dɔn fulaw la i bɛ se ka jalo deli parce que n'i taara n'i y'o yɔrɔ in f'a ye o ka d'a ye maa bɔra fɛn min na n'a fɔra i ye a ka d'i ye mais e tɛ maa min fa dɔn i t'a ba dɔn mm. i t'a mɔkɛ dɔn mm. a yɛrɛ jamu in nana cogo min i ti fɛn dɔn a cogo in fana na mm-hmm. a deli ka gɛlɛn dɛ i kɔni bɛ taa bɛ se ka taa fɛn dɔ fɔ an ka société kɔnɔ n'i ko i ye mm-hmm. ɲamakala ye dɔrɔn o ye a dama o y'a dama ko wɛrɛ ye mm-hmm. bon ɲamakala caman bɛ hinɛ sɔrɔ nin de la ne yɛrɛ n'i ko an ka sugu fɔ yɛrɛ kɛ tan o tan wolonwula n bɛ bi saba bɛ deli kɛ hmm? bi parce que mun na an yɛrɛ ban bɛ k'a ɲɛɲini ɲamakala bɛ ɲɛɲini de o jalo ne fa ye nin ye ne ba ye nin ye ee e fa ka kɛ alimu hafiz alikuranɛ ye e ka bange e ko e ti kuranɛ kalan e na se ka kuranɛ kan fɔ i ko i fa abada ha e fa ye sɛnɛkɛlaba ye e bangena i fa ka so mais e ma sɛnɛ kɛ i fa nɔfɛ e na se ka kɛ sɛnɛkɛla ye dama ko n fa ye sɛnɛkɛla ye o kuma t'a la donc an bɛ wele min bila mɔgɔbadenw ma u ka gɛrɛ u faw la e fa bɛ waritigiya la bi seba ye gɛrɛ a la wari in sɔrɔla cogo di a bɛ tan kɛ mugan ye cogo di gɛrɛ a la kab'a b'i bolo a bɛ mɔgɔ sɔn cogo min a bɛ hinɛ mɔgɔ la a bɛ hinɛ cogo min i ka se k'o bɛɛ kalan i fa nɔfɛ wala n fa bɛ nin de di n'a ye nin hakɛ in di a bɛ nin hakɛ in to yen a bɛ nin hakɛ in di a bɛ nin hakɛ in to yen a bɛ nin ɲumanya de kɛ n fa bɛ tan a bɛ tan i b'o de n'i gɛrɛla i fa la i b'a ɲɛ sɔrɔ k'i fa dɔn k'a jɛɲɔgɔnw dɔn bon ɲamakalaya fana bɛ ten n'i fa bɛ balo la i bɛ gɛrɛ i fa la n'a bɛ min dɔn a b'o f'i ye n'i taara kɛnɛw kan ɲamakala ka ca yɔrɔ min i b'a jateminɛ minnu y'i kɔrɔw ye kana girin ka kuma minɛ u la minnu si ka kɔrɔ i ta ye kana girin ka kuma minɛ u la ni kuma dir'u ma u bɛ min fɔ i bɛ hakili sigi k'a lamɛn don dɔ la n'e fana kɛra kɛnɛ dɔ ɲamakala cɛkɔrɔba ye hali n'i tɛ cɛkɔrɔba ye nka n'a don e ka kɔrɔ kɛnɛ mɔgɔ bɛɛ ye e na fɛn dɔ sɔrɔ k'o lamɛn foyi man go cɛkɔrɔbaya la ko baba nin ma kɛ aw tile la a kɛra cogo di cɛkɔrɔba ko jɔn k'ala ne yɛrɛ t'a dɔn a maloya ka bon dɛ o ye tiɲɛ ye amadi a maloya ka bon dɛ ni ala sɔnna a ma amadi an b'a ye k'a fɔ bi salidonya in na fana Mhm. yafa bɛ ɲini dɔw fɛ Mhm. u bɛ ban Mhm. Eh, fɔlɔ n'o n'a ɲɔgɔnnaw kun kɛra Mhm. aw kun bɛ démarche kɛ cogo di pour que ka se k'o sabati Mhm. bon ee sisan n'i y'a ye yafa deli la a tigi banna fɛn dɔ de bɛ n'i ye mɔgɔ deli n'a banna n'i y'a ye ko mɔgɔ ma yafa n ma a ko n tɛ yafa fɛn dɔ bɛ yen bon donc n'aw ta tɛ sigiɲɔgɔnya dama ye furuɲɔgɔnya dama tɛ teriya dama tɛ fo yafa ɲinina yafa ma se ka kɛ donc ko dɔ bɛ yen o ko min bɛ yen fɔlɔfɔlɔ hɔrɔnkɛ kun t'i kun da dimi kan n'a ye fɛn kɛ n'a jo t'a la min jo t'a la o de bɛ se jeliw ma walima ka se gawulo ka se ɲamakala dɔw ma ayiwa karisa ne kɔni nana ne ni karisa bɛ ɲɔgɔn na n k'a ka yafa n ma a ma sɔn u b'i ɲininka e a ma sɔn ka yafa i ye mun k'a la e ye min kɛ e b'o fɔ o de bɛ fɔ k'o ban fɔlɔ n'o fɔra k'o ban yafa bɛ na ni ni ni o de o man nɔgɔn dɔɔni bon ni silamɛya sira nana sisan Mhm. n'a nana n'a ye silamɛya sira kɔnɔ Mhm. mumini ɲuman Mhm. diɲɛ ko o ko b'i ni i bolo adamaden silamɛ ɲan cɛ Mhm. n'a fɔra ko yafa n ma Mhm. yafa in ka girin ni fɛn bɛɛ ye jɔn o jɔn y'i kɛlɛ hmm. n'a seginna ka n'a fɔ yafa n ma hmm. a ka hɔrɔnya dafara hmm. ɔ e de bɛ jɔnya na sisan n'e ko ko n fana yafara i ma aw fila bɛɛ damakɛɲɛna hɔrɔnya la aw fila bɛ dama kɛɲɛ na siga t'a la ɔ nka yafa in bɛ kɛ ko dɔ de kan mhm. mɛ an kana kɛ san o san yafa ma mhm. ka laban ka seg'a kan o ye tiɲɛ sigiɲɔgɔnya la n'an bɛ yafa ɲini ɲɔgɔn fɛ mhm. an bɛ yafa ɲini ko minnu na an ka hakili t'u la ni ala sɔnna a ma yafa bɛ ko minnu b'an ni ɲɔgɔn cɛ an ka hakili t'u la siga t'a la ko minnu bɛ yen n'a ka gɛlɛn a kɛbaa yafa man kan an ka hakili to o la ni ala sɔnna a ma amadi an ka waati ale sɛnsɛra ka se eh, kumakuncɛ kuma jumɛn de b'i bolo teliya la ka da nin kan Eh, kumakuncɛ kuma min bɛ ne bolo Mhm. an bɛ barika da ala ye Allahu akbar, a n'o ka kan a n'o ka kan n'an ye barika da ala ye Mhm, an bɛ diɲɛ bɛɛ fo mhm, n'an ye diɲɛ bɛɛ fo mhm. an bɛ farafinna fo n'an ye foli kɛ farafinna an b'an ka mali in ta ala y'an ye mali in de la yan siga t'a la ala y'an bɔ yan de
fɛn damadɔ bɛ yen o nimisa kana maa minɛ ne bɔra karisa la ne bɔra nin dugu in na ne bɔra nin jamana in na i ka nimisa tɛ se k'o bali siga t'a la ne bɔra karisa la nimisa t'a bali ne bɔra nin dugu in de la nimisa t'a bali mm. ne bɔra nin jamana in na nimisa t'a bali mm. o de y'a to an b'an profite k'a fɔ jamanaden bɛɛ ye mm-hmm. an bɛɛ ka jɛ ka sabali an bɛɛ jɛ ye nin kelen in de mm-hmm. ne b'a ɲini maliyɛnw fɛ mm-hmm. bi sirifula la yan k'u bɛɛ don kira mandiya na fɛn o fɛn bɛ min kɔnɔ bɛɛ ka yafa ɲɔgɔn ma ala yɛrɛ jaati kama siga t'a la n'an y'o foli kɛ n bɛ n jatigiw fo fulakɛ dɔ jɔlen bɛ n jigi kɔrɔ san kalo tan ni fila a kelen mobili min di a cayara pap cam mamubilen cɛ ani mɛmuna cɛ mɛmuna kɛmɛ cɛ n bɛ dugawu k'a ye ala k'a sɔn a bɛ min ɲini ala fɛ ala k'a d'a ma suraka mori jara n b'a fo a kelen mobili wɔɔrɔ di yan san o san a bɛ n sɔn mobili n bɛ dugawu k'a n'a ka denbaya ye ala k'u sɔn jatigi o jatigi n bɛ dugawu k'a bɛɛ lajɛlen ye garaba sinpara n b'a fo kosɛbɛ ɲinan fɛn fɛn bɛ dun a y'a bɛɛ bɔrɛ n'a a pake bila ka na n ka so fɛn fɛn n'a bɛ dun nɔnɔmugu b'o la lipitɔn b'o la kafe a bɛɛ karitɔn n bɛ dugawu k'a ye k'a barika da san o san ala ka seli ɲuman jira an na ɛɛ n'o bɔra yen n bɛ foli kɛ a sayidi usumani sirifu madani hayidara la ale de kɛra sababu ye ka dibi bɔ mɔɔw la k'u bila yeelen na n b'a fo k'a barika da ni n y'a fo k'a barika da amisari yɛrɛ ɲɛmɔgɔba adama sanɔgɔ ko ne ko k'a ni seli
ala sɔnna a ma yan fo kodiwari yan fo kodiwari ko ne ko k'a ni seli inshallah a n'a ka denbaya ni kodiwari bɛɛ ni seli ko n bɛ kodiwari bɛɛ fo a tɔgɔ la ala sɔnna a ma k'a sanɔgɔ dukara n'o bɔra yen
salamata surakata salamata
a ye min kɛ amisari kɔnɔ k'a to ɲɛmɔgɔya la an y'o ye kosɛbɛ n bɛ dugawu k'a ye ka foli k'a ye a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen ka burukina bɛɛ fo a tɔgɔ la ni ala sɔnna a ma ɔ n'o bɔra yen anw maliyɛnw yɛrɛ bɛɛ ka ɲɛmɔgɔ mali la yan sa n'o ye modibo jalo ye jalo jeri ko ne ko k'a ni tile ala ka sanw seliw caya ala ka garijɛgɛ ɲuman di ma n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen fo
jalo k'i yɛrɛ fo k'i ka tɛkinisiyɛnw fo k'i baarakɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen fo diɲɛ tɛ foyi ye ne ni tɛ
capuruca hamadi an b'i yɛrɛ fo k'i wale ɲuman dɔn ka foli kɛ moribabugu hmm? o min ye an daga yɔrɔ ye i tɔgɔya la an bɛ moribabugukaw bɛɛ lajɛlen fo moribabugukaw bɛɛ lajɛlen k'u bɛɛ sanbɛ sanbɛ ala ka saliw caya moribabugu dugutigi hmm. baco jara hmm. mɛri jara jara ka alimamiw bɛɛ fo ni ala sɔnna ma
an bɛ ala deli san caman bɛ ala bolo ala k'o jira an ni aw bɛɛ lajɛlen an bɛ kɔsegin foli ta k'a ɲɛsin nin sanga in na aw minnu bɛ k'an lajɛ sirifila jabaranin sanfɛ jamana in kɔnɔ jamana in kɔkan jɛmukan ale daminɛ na an y'a fɔ a ye k'a fɔ an ni capuruca hamadi an ni ale de bɛ ɲɔgɔn fɛ hmm. a sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ an fɛ yan moribabugu la o la sali don ni a bonya n'a karama fɔlɔ olu tun bɛ a ɲɛnamaya cogo min na a da ser'o ma ani bi taw bɛ cogo min na an ka kan ka fɛn minnu kɛ a ye ɲɛfɔli k'o la o la an b'a jira aw la ni ala sɔnna ma an bɛ ɲɔgɔn bolo k'an bɛn jɛmukan wɛrɛ ni ala n'a kira sɔnna ma foli ni wale ɲuman dɔn an b'o ta k'o ɲɛsin aw bɛɛ lajɛlen ma a k'an bɛn waati wɛrɛ wasalamu aleykum warahmatulahi taala wabarakatuhu